ọ na-adịkwa mma anọkata ihe eme mana mmadụ anwụna e were oge a wee marazi ndị hụrụ gị n'anya marakwa ndị kpọrọ gị asị maka na obi a ị hụrụ dị ezigbo aghụghọ karịsịa ihe ọbụla anaghị ama ihe dị n'obi ama ọ bụ na a na-ahụ ihe mmadụ na-eche anya ma ọ bụ na ị ma ihe dị n'obi mmadụ ị gaara ịhụ ka obi dị onye ahụ ị kpọrọ enyi hụkwa ka obi dị onye ahụ ị kpọrọ nwanne ọchị abụkwa ụtọ ọ bụkwa ihe ile ị hụrụ na-egbu amụma bụ ọla edo ntị adịkwa ọdịra akpọrọ nwanne ya nwoke nke tọrọ ya nke a na-akpọ maeme ọ sị ya deede ọ ga-akakwa mma na anyị rụpụtara ụlọ ebe obibi na onye a na-ekiri ekiri ekwesị ikpo ntụ na mba ji na-akarị ịhụ n'ọkụ na ha akarịala ibi n'ụlọ mkpọ aja na ọ bụghị ibi n'ụlọ mkpọ aja bụ okwu na ọ bụ mmiri zowe ha chịrị obi n'aka na ha abụọ na-agbasi mbọ ike na-achụ achụ na-enwude enwude na ọ ga-abụ ihe ịkọ ọnụ na a bịa ọ bụrụ ụlọ nna ha rụpụtara ka ha ka bi maeme agwa ọdịra na nsogbu adịghị na ha abụọ ga-eme ya na ọ bụ eze a ma na a ga-echi echi ka ọ bụ na ya bụ ihe esokwa na-eri nya n'ahụ etu a ka ụmụnne abụọ a si kpebie gbaa aka malite rụwa ụlọ site n'ịkpụsa blọkụ wee ruo n'igwu foundation onye nke a gota aja onye nke a gota simenti ha agba aka were obi ọcha na-arụ ya bụ ụlọ ndị mmadụ na-ekwunyere ha sị na ha bụ ụmụaka maara ihe e were ha na-amanyere ndị ebiri ha na-amara ndị ebiri ha atụ mana etu mmadụ abụọ a si wee mara ihe dị n'udo na-afụ ụfọdụ ndị iro ụfụ ọ na-afụ ha obi ụfụ ihe ha na-eche n'ebe ha nọ bụ ọdịda ha ha na-achọ ụzọ ha ga-esi gaa bata ka ọgba aghara dị n'ezinụlọ ahụ mana ha amaghị ka ha ga-esi wee gaa bata maka na mmadụ abụọ anaghị achị ọwa ha enweghị enyi ma ọlị mmadụ abụọ a rụchara ụlọ kwabanye na ya bụ ụlọ malite na-emekwa ofuma na-aga n'ihu ọdịra akpọọ maeme sị ya na ya chọrọ ịlụ nwaanyị ka ọ hụ onye ga na-elepụrụ nya anya n'ahịa ọ na-azụ maeme asị nsogbu adịghị na ya dịbe njikere ịlụ nwaanyị ugbu a na ya gaa n'ihu na ya kwụ ya n'azụ maeme akwado ọdịra ha gaa lụta ya bụ nwaanyị nwaanyị ọdịra jere lụta bụrụ onye na-achọ ọwa ofuma onye nwere godmother ị ma na ndị a na-enwe godmother anaghị enwe uche nke aka ha karịa nke godmother ha gwara ha o wee pụọ otu ụbọchị ndị iro na-achọ ka e tisa nya bụ ezinụlọ na-achọ ụzọ ha ga-esi wee gaa bata were gwa nya bụ nwaanyị otu ihe nwaanyị eburu ya n'isi wee gaa kọọrọ di ya etu a ka nwaanyị a si wee gbarụọ mmụọ di ya n'ebe nwanne ya nwoke nọ oge ọbụla ọgbaghara adị n'ezinụlọ a na-abasọ mba ma ọ bụghị nwunye ọdịra na maeme ọ bụrụ ọdịra na maeme ndị iro a nọ n'akụkụ na-amụ ha amụ maeme elekọta n'ihe a na-achọ ka mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ọ kpọọ nwanne ya nwoke bụ ọdịra sị ya na nya ahụna na nnọkọ bụ ọghọm na ha abụọ ga-agba aka ka ya gaa rụpụrụ ya ụlọ ka ọ pụọ bie n'ebe ọzọ ka nsogbu a na nghọtahie a kwụsị ọdịra agwa maeme na nwanna ara ya ga-aba n'ụlọ ọ bụla na ọ nyanwa bụ diọkpara ya gaa jụọ ajụọ ihe agba maeme gharịị na ya bụ diọkpara a na-akọkwa ya ka egwuregwu ọdịra apụọ wee gaa kpọsa ụmụnnadi e wee tinyere ha okwu ọnụ gbakọ ụmụnnadi bịaziri tiwezi nya bụ akị oyibo nsugbe were gwa maeme komkom na nne ha kpụ ya n'aka wee bịa ije di oge adịghị ime ọdịra n'afọ ime rara nwunye nna ha ahụ na nwunye nna ha nke mbụ amụtaghị nwa ewee ga chọma onye tụrụ ime mkpuke ewee ga lụta nne ha n'oge nne ha bịanwara na ọ dị ime ọdịra dọrọ ma emee n'aka wee bịa ya bụ na onye bụ diọkpara ebe ahụ bụ ọdịra na ma eme enweghị oke n'ebe ahụ o wee bụrụ atụmatụ a ka ndị iro ji wee chọ ka ha wee tisa ụmụnne abụọ a ma ha ahụghị ha esi n'aka nwunye ya wee tisaa ya eme anọrọ n'ihe iru uju ọ gbarala be nne ya asị ya na ohere adịghị ebe ahụ na ha enwe ala eme akwakọrọzie gaa n'ebe ọzọ ga rentịrị ụlọ nọ n'ebe ahụ na-akwụ ụgwọ ụlọ o cheta ọnọdụ ya na nwanne ya nwoke site na ọdịmma ha wee ruo na ntisa ha anya mmiri na-agbasị ya n'anya akwa na-agụ ya o wee bụrụ na onye isi sị gị na ya ga-akụpụ n'isi buru ya n'obi na o nwere okwute ọ zọdoro ụkwụ o wee bụrụ etu a ka ndị iro si wee bịa kụnye ata na ya bụ ezinụlọ gee m ntị mbọ ndị iro niile na ndị asịrịmasị bụ ịkụsa ezinụlọ o nweghị ihe ha na-arụ kama ị ga-awọ ha asịrịmasị wọ ha nri ezinụlọ dị n'udo anaghị amasịkwa ha unu biri n'udo unu enyekwala ha ohere achịkwana onwe nwee uche nke aka gị hapụ ihe god mother na god father mmadụ agwana gị ka ezinụlọ gị ga-adị gị na ezinụlọ gị dị ka mkpa onye iro tinye isi chabienụ ya enyekwana ohere ọbụla maka ọ hụ obere ohere o tinye ata n'etiti ọka ya bụ ndị kwe ndị ekweghị ezinụlọ na-agba aghara aghara onye amụghị ọdụ na mmiri ndị eti isi n'ọhịa ọ bụrụzi oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ atafọkwana akwụ mmanụ ntị adịkwa ya gazie